Moni, ndine Jack. Nde kwapangika ngozi ku Spain usiku wa dzulo umene uli Sunday pa 18 January. Ngozi yake ndi yokhudza train eti matrain awiri nditi akuti high speed line matrain onena kuti othamanga kwambiri aja komano ndi matrain onena kuti onse awiri akuti anali kuti apangidwa inspect onse anali kuti ndi abwino anyuwani komanso matrain tracks iwo kapena nena kuti njanji zomwe matrain amayenda matrain track onena kuti angomangidwanso kumene anyu- anyuwani ati achita cost 600 million dollars kumanga chilichonse chinali chonena kuti chabwinobwino chilichonse chochita choonkhetsera bwinobwino ma inspections a matrain iwo analipo 4 days ago kusonyeza kuti chilichonse anachilemba kuti anachita tiki kuti chikuyenda bwino chilichonse chili bwinobwino train ina imachoka ku malaga imapita ku madrid nde ili munjira itafika pa Adamuz Cordoba mpamene sizikudziwika kuti zatheka bwanji koma yangofwamphuka compartment ake awiri akumapeto oti kuli anthu eti ndi ma passenger train yangofwamphuka kuchoka m'malo mwake kupita kukagwera pambali ina pa njanji yonena kuti yochokera mbali ya opposite chomwe chapangitsa kunena kuti ifwamphuke pa njanji yake kukagwera mbali ina chosadziwika koma pa nthawi imeneyo yes yafwamphuka kuchoka mbaliyo kukagwera uku nkukhala ngati ili bwinobwino koma tsoka ilo mbali inayonso kukutulukiranso train yoti ikuthamanga ikulowera opposite direction nde train ina ija inakhala ngati kuti kumapeto kwake kwakhazikika pa njanji paja nde yagundidwa ndi train inayo muli anthu eti nde inali ngozi yoopsa kwambiri akuti ma train onse awiri kukhala ngati kuti munali anthu about 300 300 pafupifupi anthu 600 nde papezeka kuti anthu ambiri avulala anthu ena atani amwalira ngozi yoopsa kwambiri ma emergency crews akasonkhana pamenepo akuyesera kuchotsamo anthu akuti zimavuta kuti apulumutse anthu oloti ali moyo chifukwa chonena kuti ena onse amene anali kuyambirira anali anthu onena kuti avulala amwalira amwalira nde amachotsa kaye matupi anthu okufa kuti akapeze anthu onena kuti ali moyo ena amakwanitsa kuti amadumphadumpha pa window nkutulukapo nde ndizoopsa kwambiri ngozi yake amawonkhetsera kunena kuti anthu amene ataya miyoyo yawo ndi angati pakali pano awerengera kuti anthu about 39 amwalira pamene anthu 11 ali mu intensive care sakudziwa kuti achira kapena ayi ena 100 ali mchipatala ndoti avulala akulandira chithandizo ena atulukamo koma akadasakabe kuti mwina apezanso anthu ena kuti mwina sanapulumuke boma lo la Spain laitanitsa anthu amene akudziwa kunena kuti munali abale awo mu trainimo kuti apite akachite make sure kuti alipo kapena ayi komanso ngati ena amwalira afuna kuti akatenge ma dna a anthu achibale kuti mwina athe kuwachita identify ndi ngozi yake yoopsa pakali pano ayimitsa ma first line train onse ma high speed train onse ayimitsa kaye ku spain kuti asiye kaye kuyenda pamene akupanga mwambo wolira maliro nkhani ngati national mourning mbali inayo apanga launch investigation kuti adziwe kuti chapangisa ngozi nchani pamene chilichonse chimaoneka ngati chabwinobwino ma njanji zanyuwani matreni abwinobwino chomwe chalakwika sakudziwa pakali panopo koma zoopsa zomwe zoti munthu wangochoka mnyumba ukupita ulendo osadziwa kuti ukafika kapena ayi eti iyo ndi update chabe zomwe zachitika ku spain kapena nditi zikadali mkati mochitika chifukwa ntchito yopulumutsa anthu ndi kuchotsa zinthu sinathe ikadali mkati zikomo kwambiri